onye eze kelee o. ị ga-adị mma Eze Olee otu ị- ga-adịrị kelee nwanne nwanne ya nwoke Nọ, nọ. anyị sị ka anyị bịa nọnyere gị anyị bịa nọnyere gị ka anyị na gị soro kọrọ i nyere anyị aka gọrọ ụmụnna anyị ndị Igbo ọfọ ọganihu ogologo ndụ n'afọ a wụ 2020 ka ihe dịrị anyị na mma
ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ na mba ofesi ọ ga-adịrị gị mma ọ ga-adịrị gị mma ọ ga-adịrị gị mma ọ ga-adịrị ụnụ mma ị hụ na ọ wụ ụdịrị mmadụ ụdịrị mmadụ ụnụ a na-achọ achọ n'ala Igbo hmm? maka na mm, o nwere ndị so na eh, ndị ọcha hapụzie omenala ma ọ wụ agwa omume e ji mara ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa ndị Igbo n'oge mbụ mana ekele m Chineke na e nwere ndị dị ka ụnụ ụmụ okoro na ụmụ agbọghọbịa dị ka ụnụ na-eche echiche dịka otu ụmụ Igbo kwesịrị isi na-eche echiche hmm? enweghị ihe ọdọ anyị na-ekwu ihe kacha mkpa otu anyị ụmụ Igbo nọ taa wụ i lee anya gị ahụta enweghị mba ị gara na ị gaghị ahụ nwa Igbo enweghị ihe na-eji ụmụ Igbo Chineke goziri ha n'ịgba mbọ ọ wụ ịrụ ọrụ ka ọ wụ ịzụ ahịa ka ọ wụ ime ihe nkiri Chineke goziri anyị ihe na-enye anyị nsogbu n'ala Igbo wụ eji otu obi eme ihe ọ wụdụkwanụ na ọ wụ ụmụ Igbo kpachapụrụ anya ka ha ghara iji otu obi eme ihe kama na ọ wụ mgba ndị iro na-agba ụmụ kama ihe a na-ayọ Chineke ọbasi dị n'elu n'isi ụmụ Igbo ebe ọbụla ha nọ wụ o nweghị ihe ọdọ na obi nwanne obi nwanne ofu obi maka na a na-eme onye Igbo nwanne na nwanne kpaa nkata sị ihe a ka anyị ga-eme okwu otu onye n'ime ha ahụ ga-apụta ga-agwakwa ndị mba sị lekwa ihe anyị kpara anyị ga-eme ọ bụ ihe o ji dị ka ee izuzu ndị Igbo anaghị abịakọta ọnụ ee ọ wụ ya ndị Igbo ndị Igbo Chineke nyere anyị ngozi mana ihe anyị na-ayọ n'afọ 2023 na ọ wụ ebe ọbụla ụmụ Igbo nọ ka Chineke were obi nwanne chịkọọ ha ọnụ anyị ma na ndị iro agada ahapụ ụmụ Igbo aka ada eme ya eme ndị iro ka m gwa ụnụ nke wụ eziokwu ị hụrụ ndị mba ndị mba niile nọ n'ụwa ee mana ha kpọrọ ụmụ Igbo ka ị gaa n'obodo oyibo ebe ọbụla ụmụ Igbo nọ ma ndị nke anyị na ha bi na obodo anyị a wụ naijiria ha ga-ahụ gị n'anya na-agbagharị gị okirikiri maka na o nwere ha na-enweta gị n'aka mana o ruzie mgbe ị ga-enweta ihe n'aka mgbe ahụ ka ha ga-agwa gị na ị wụ onye igbo aha a na-akpọ igbo ee nwanne ụwa kpọrọ ya ụgwọ a bịa n'ụwa niile na a kpọrọ ụmụ afrịka ụgwọ a bịa na afrịka a kpọrọ ndị naijiria ụgwọ a bịa na ndị naijiria ndị ahụ a kpọrọ ụgwọ a wụ unu onye ọbụla wụ onye igbo buru ya n'uche mana ihe a na-ayọ chineke n'afọ a wụ ebe ọbụla ụmụ igbo nọ aka chukwu ga-eso ha n'azụ ọganihu ga-eso anyị n'azụ ndị nọ n'ụlọ ndị nọ n'ụzọ ije ndị na-arụ ọrụ ha ga-arụta ọrụ ndị na-azụ ahịa ha ga-azụta ego ịdị n'otu ọganihu obi nwanne ọ ga na-eso ụmụ igbo jikọọ anyị ọnụ ụmụ agbọghọbịa ndị ga na-achọ di bụrụ n'oge ịlụ di ha ga-alụta di ọ wụdị ịlụta di ka a na-ekwu kama ha ga-alụta di ma ihe di ga-ahụ ha n'anya ụmụ okorobịa anyị ndị na-achọ ego ha ga-eji alụ nwaanyị Chineke ga-enye ha ego ha ga-alụta ezigbote nwaanyị ga-eme ka ụwa dịrị ha mfe nwa ma ọ ga-adị gị na mma nwa ma ọ ga-adị gị na mma onye eze ewela iwe o nwere egwu m tipụtara ọhụrụ n'oge na-adịghị anya m chọrọ iji zie ụmụ igbo ozi asị m ka tupu anyị emechie ka m were ya jiji mechie okwu anyị

Igbo bụ ndị ije awele adodorima ụmụ Igbo niile ọnụ m ekele ụnụ adodorima Igbo bụ ndị ije awele adodorima onye eze ọ ga-adịrị gị na mma ọ ga-adịrị ụmụ Igbo na mma ebe ọbụla ụmụ Igbo na-aga ije awele for everybody onye eze ya dịrị gị na mma nwanne m nwaanyị uche ya dịrị gị na mma ọ ga-adịrị gị na mma egwu gị a ga-aga mba niile ise onye ọbụla hụrụ egwu a ga-achọ ọ ga-enwe mmasị chọwa ebe ọ nọ goro ya ise ama m na ị na-akụbu egwu oge mbụ ị ka ga-akụ mana nke a nke a ga-awụ ebe mgbakwasị ụkwụ chineke ga-eji bulie akara aka gị elu
egwu a ga-amụtara gị ọmụmụ ego ọmụmụ bawanye ndị ga na-esota gị ọ ga-enyekwu gị egwu nke ka nke a mma taa echi na-aga n'ihu ọ ga-adịrị gị mma igbo bụ ndị ije awele adodori igbo bụ ndị ije awele adodori